chief ikwukwa ike wee eziokwu iwe dịkwa everybody o ị ma ọkụ a gbara last eh, gbara ahịa anyị niile ị ghọtara Ọ- ọ wụ naanị maka ndị mmadụ o gburu ndị luzuru ụmụ ha oke ọ ihe mberede Ọ- na chief ihe mberede ka ya emekwe n'ezinụlọ gị ee ọ kwanụ gị wụ onye isi ọkụ ee chifu ọkụ ọ- ọkụ gbawa ee akwa akwa akwa dat taịm ihe a mekwara na na- n'ahịa ee, ge- gị asị nyeta ego na ebe gọọmenti na-enyeghị ihe unu ihe unu chọrọ nyeta ego anyị wụ ndị ọzụ ahịa nyeta ego na ihe niile ga-adị mma anyị anyị anyị atụọ anyị atụọ nne ego how many millions ka anyị tụtara ihe aha buru bunye gị ee abịara m nga ugbu a a sị mmiri sef anọghị nga o ị nwere pure water company ha chief elekwanụ otu ị ga-esi were ọkụ were ego ego ego gọọmenti ga-eji zụọ mmiri ọkụ na-agba n'ụlọ ndị mmadụ gị buru ya gaa mepee pure water ọ naanị mmiri mmiri ka anyị ga-aṅụ n'ụwa onye ọkụ wa gbaga n'ụlọ ya pure water ga na-emenyụ ya ị bagara m mba na m chọ na m ga-afụ opi anọkwa m na nke ịfụ opi o ndị mmadụ agwa gị anyanwụ m gakwa agara gị ije o nwa just ọ m na-erute m n'ebe m na-agara gị ee ọ just m gwaghala ihe mere ọkụ atara n'ụlọ gị kenyekwana ihe ọkụ na-eme maka na enweghị otu even abatara m na kọmpand unu bifo m abata n'ọfịs nga moto m hụrụ nga aha ee ụgbọala m hụrụ nga aha ọhụụ ka e nyere gị ego ya ebe ị sị gọọmenti enyeghị gị ka ahụ kemgbekwa ha batara n'ọchịchị gị buru moto ochie moto ahụ ọ nweghị taya ị ghọtara enwekwana ihe na ya in fact onye ha sị instead ha ga-aba na moto ahụ instead ka a chọọ ha n'ọrụ gị buru ego ego ị ga-eji zụọ moto gaa zụọra nwunye gị ee ee ee ee four wheel drive zụrụkwa four wheel drive buru ya na-akwọghari ndị enyi gị nwaanyị niile so dede ngị ha ị kwadogodị ị kwadogodị ịnwụ ee ị mara na ị nwere ike ịga ọkụ mmụọ ebe a ka ahụ enwe mmiri ga-emenyụla ọkụ ka ahụ na gịnị na mụ na ha ga-eburu m ị hụkwa nga ndị fire service na-eji egbe Gị- ka m hụ onye ga-abịa gị em- onye metụ m aka nga na m ewere ọkụ merụọ ya ahụ ee ihe ka akarịala mgbe ọ wụla nwe a- a- akpọ a- akpọ ee, e- ele nọmba unu na fon ị ghọtara unu unu- unu unu- unu ebuo kọl unu asị ya na na- na ọ wụ wrong nọmba okwu na-esi mmụọ metụrụ unu n'obi nnọọ

ngwa chere don't worry ee ka m kọtọ phone na ka m ga-eti gị ọkụ ka m ga- ị ga-ahụ ee just just watch wazie ị ga-anụ na na fire service atarala ọkụ ka m ga-eti gị ọkụ somewhere na ka everywhere nwụrụzi ọkụ ịghọta ka anyị mazi ihe ga- anyị mazi na ya enwezikwa fire service na steeti a by the way nwuru na ụbara ịghọtara just hapụwa mụ na gị ekwuchaala ka m tizi ọkụ m ga-ama alawazie unu unu unu menye ọl- unu menye ọkụ ka m ga-eti gị n'office unu ma mara na unu ebidola ọrụ bye bye